Ah, igbo igbo mma mma nụ ndewonụ Ah, aka m wụkwa nwanne nụ nwoke maazị Iheanyịchukwu Anyanwụ Ah, ebe nụ nụga olu m wụ na obi ndị igbo ebe eji agbasa ozi obi ndị igbo obi igbo niile ya wụ obi igbo eh, nke nwa bekee akpọ tv ah, ekelele m nnụ taa asị m taa taa ga-arịrị nụ mma ụbọchị taa ga-enye nnụ ihe o ji bịa ah, m ekele nwoke m ekele nwaanyị m ekelekwa nnụ sị ọ ga-arịrị nụ mma na eke ọ ga-arịrị nụ mma na orie ọ ga-arịkwara nụ mma na afọ rịkwara nụ mma na nkwọ a m ekwukwa sị nke onye echiri ya zere asị m ndụ mmiri ndụ azụ asị m mmiri ala azụ anwa maka anyị sị nwa mmadụ emegbula nwa mmụọ nwa mmụọ emegbula nwa mmadụ ya bụ onye biri ma ibe ya biri ya bụ ka mara ma gbaba dibịa ada agba dibịa ma dibịa makwa nna ma ahụ ụkọ n'ọkụ anyị kwuru sị egbe bere sịkwa ugo bere kama m na-ekwuga ka m sị nke sị ibe ebela m sị nku kwaa ya kwa kwa kwaruo ya kwaruo maka ala echi ya ọgwụ ya wụ ya rịrị nwoke mma rịrị nwaanyị mma asị m ọchụ nwa ọkụkọ nwe ada nwa ọkụkọ nwekwara nwa nwe ngwọsọ Ah, onye chemana nna orugbu arụgbu ahụ ga- ga-akpọ ya ahụ asị m onye sị ihe nnụ mega aga enwe isi ihe ọwụla nnụ mega ha ga-enwe isi sị were isi onye ahụ eti ka o nwee isi onye sị isi nnụ rị mma iji chụ aja ewerekwa isi nke ya ji chụ aja asị m ya gaziela nwoke ya gaziela nwaanyị taa taa anyị baba ịtụle usoro ndị Igbo eji ahazi onwe nwa maka enwere ihe eji ekwu ekwu ya ụka sị igbo enwe eze enwere ihe wụ igbo enwe eze o nwere ihe ọ fara ọ fara sị ndị igbo ejila achịla nwa achị ee ejila achịla onye ejila achịla onye igbo achị ha eji edu ndị igbo wụ otutu ha eji akpụchila nwa ụwa aka izi nwa ụzọ ejila achịla onye igbo achị onye igbo awụ atụrụ onye igbo awụkwanụ nnama achị achị onye igbo awụ ọkụkọ onye igbo wụ manụ mere na ị gacha mba niile n'elu ụwa ndụ ndị Igbo dị iche ọwụ n'ala Igbo ka ị ga-ama sị enweghị ihe onye aga sị onye ihe bekee ji akpọ sọbjekt ha Igbo niile wụ wụ ụmụ aja ala ụmụ diala ndị nwe obodo ndị obodo mere na onye bịara abịa n'obodo enwere kpa o ji anọ kama onye ọwụla wụ onye igbo n'ala igbo ma ishi ebe ke nnu jee ebe ọzọ ọ ka ime ala igbo ahụ ịwụ nwa afọ igbo ịwụ nwa aja ala kama na bịa n'ime obodo na obodo enwere ndị shi obodo nwo jee obodo ọzọ jee biri ashị ndị bịara abịa ọwụkwa shị awụhụ ndị igbo awụ ndị igbo so nwafọ igbo ọwụla wụ nwa aja ala wụ nwa afọ enweghị onye ashị onye ke a ka ibe ya mma ihe gbasara eze wọyọrọ ọhụrụ ihe gbasara eze kwa na igbo bidoro ọhụrụ ọkwa na kpa eze ihe gbasara eze eji bido kama tupu anyị akọọ kpa eze eji bido anyị ga-ebu ụzọ kọọ usoro ọchịchị ndị igbo usoro igbo jiri hazie onwe nwo ebe n'ala igbo maka igbo ji epu ụzọ tupu agụ obodo eji epu ụzọ gụọ ezinụlọ ke ihe wụ ezinụlọ ezinụlọ wụ nwoke nwaanyị ya ọwụ ndị ndom ya ụmụ nwaanyị ndị ọ lụrụ o nwere ike wụrụ nwoke lụrụ otu ọwụ abụọ ọwụ atọ ka ọ lụrụ na ụmụ nwa ọ mụrụ ya wụ ezinụlọ ya wụ ihe nọ na mbara ezi ya na ihe nọkwu ime ụlọ ya ya wụ ezinụlọ ya ọwụ ya wụ ihe wụ ezinụlọ agụcha na ezinụlọ agụọ na ụmụnna maka ezinụlọ ọwụla nwere ụmụnna ọ nọ ime ya ụmụnna wụ kpa nna ha jiri ezinụlọ ndị ahụ niile kpa nna ha jiri nwo nwere ike kwụ ọwụghị otu maka ashị agụcha na nna agụma na nne agụọ kpa nne ji jiri jiri agụọ kpa nna jiri jiri ozugbo nwo niile kpa nwo ji shi wụrụ otu nna agụọ ọnụ kpa nwo ji wụrụ ụmụnna ha ọwụ ị na-achọ ya njikọ mmadụ gwa gị shị ya wụ onye igbo ga-ajụ ya shị ọwụ onye ole ya kwuo ebe o shi gị ịjụ ikpe ebe ahụ ọ shị o shi a ga-ajụ ya shị ele ndị wụ ụmụnna ya maka onye igbo ọwụla enweghị ụmụnna awụghị onye igbo ya wụ njikọ mmadụ onye awụghị onye igbo a ga-afụ afụ baakpa ụwa shị ya wụ onye igbo maka ị ga-ekwurịrị ụmụnna gị ọ na-awụ ụmụnna gị ga-ekwu ma ihe ishi abụrụ fụa or ishihi abụrụ fụa gị kwuo shị ịwụ onye ụmụnna a ga-ajụ gị shị ele nga awụ ohe nnu ele nga awụ ohe nnu ele nga awụ mgbara nnu ele nga ishi ele ikwu ishi fụa ime ụmụnna a ga-atụ aka ọ na-awụ ndị ohe ahụ ga-ashị ee anyị amara na nna ya or anyị amara na nne ya ya awụhụ ya ịwụghị onye Igbo agụcha na ezinụlọ n'ohe n'ikwu agụọ ụmụnna maka emecha ihe n'ezinụlọ eburu ya bupụta na ụmụnna ọzọ agụcha ụmụnna ọ wụ ụmụnna ka a na ga-esi a ga-esi parazie ihe fụa n'obodo asị ihe ewu obodo ke

nụ n'ụmụnna n'ụmụnna mekwa na abịakwa na usoro ọchịchị abịa na ezinụlọ ọ wụ nna nwe ụlọ nwoke nwe ụlọ wụ onye isi nwaanyị ya esoma maka di ya dị ndụ nwaanyị soga di ya kama asị di ya nwụọ maka eji asị mvụ isi zee mvụ anara ya wụrụ ya mụrụ ọpara ya wụrụ ọpara ya ga-anọchi anya nna ya na igbo jiri mee ya maka e nwere ihe nwoke eme nwere ihe nwaanyị eme nwoke nwe ezinụlọ wụ onye isi nwaanyị ya esoma ya nwụkwa nwaanyị aka nwekwara ọnọdụ ya kama ihe mere e nwere ebe ọ ga-eru ya wụrụ ọpara ya ga-anọchi anya nna ya ha nakwa echekwa maka nwoke awụ onye na obi ya awụ onye nwe obi makwanụ sị nwaanyị bịara ije di ihe ọ bịara abịa inyere nwoke aka mekwana o ji wụrụ sị nwaanyị nwere ugwu na nkwụ ihe eji enye ya ọ wụ ije di ka ọ bịara ọ bịakwa ndị ije ga-ala ala kama ọlịla ya wụ kpa ya onye ọ bịara nke ya ji kpebie kama anyị mara sị kpa igbo ji dome ya nwaanyị ejila ala ala ihe ekwe ekwe ekwuga ọlịla wụ nwaanyị asị eme kpa nwaanyị jiri nwụọ enwee kpa o ji kacha nka zụcha ụmụ ya ụmụ azụọ ya ya nụga nujuo chila akpọrọ ya ejema ha ebe nna ya kama kpa o jiri fụ- ugbu a eji mana eme na akpa ụmụ nwaanyị eje ebe nna nwa akpalala ndị ụmụnna ya ewu Ehe, ya wụrụ sị ọla akpa ụkpala ya na hajimaghị maka ihe ọ bịara abịa inyere nwoke aka ya wụ inwe ezinụlọ ịmụ ụmụ ịmụba kama arịa kpa m ji kwuga nwoke wụ onye isi ya nwekwana onye ga-ewere mkpa ọ wụ ihe ya ezinụlọ ya kpebiri were ya jema na ọgbakọ ụmụnna maka ọ kpa Igbo jiri ha ihe ya dọ ọgbakọ ụmụnna ya ekwuo sị lekwa ihe anyị kpebiri nga anyị ihe mụ na ezinụlọ m kpebiri na kpa anyị jiri hụ ihe a kpa anyị jiri hụ ihe ya ma enwere ụka obodo kpuga ya ma enwere ihe obodo tulega ya na ezinụlọ ya tulela ke nwu lekwa ihe mụ ke mụ chere lekwa ọmụ ji tule anyị ekwuo ya ụmụnna ụmụnna ekwuo ya mịa ọnụ okwu ahụ kpebie ya ụmụnna na-ajie mmadụ abụọ maka enwe na ndị ahụ ara ahụ ha kpọọ nwe ndị ọha ekwela m ya mbụ ọha wụ ndị nọchiri ha anya ọha na eze na ụmụnna ahụ mmadụ abụọ ndị ahụ akpọ nwe ndị ọha ọha wụ ndị nọchiri anya ọha bụ eze ụmụnna ahụ akpọ nwe ndị ọha sị ndị ọha Jemanụ, werenụ ozi ke anyị jiri ihe kpa anyị jiri kpebie ya ụmụnna wejeranụ ya ọgbakọ obodo maka ndị ọha si ụmụnna agakwa ahụkwa ndị ọha si ụmụnna ndị ọzọ ma abịa ọgbakọ obodo nwe na-agbakọ amịa ọnụ okwu ahụ kwuo ya kwubie ya kpebie ya obodo ana kwuo kpa eji eme ihe ahụ ya ma enwere ihe a ga-eme ọ kpa nwe jiri chọọ sị ahụ jiri ya ma enwere ha e, iwu achọrọ idoma onye nwere ihe a chọga ịhazi ya wụ sị obodo ekwubiela ya ya wụ ele ndị kwuru ya ndị kwuru ya ndị ọha ya wụ ndị nọchiri anya ndị ọ- anya ọha ọha wụ igwe mmanụ ndị nọchiri anya ọha ụmụnna wụzi ndị ọha ahụ bịara bịa ọgbakọ obodo ebe ndị ọha niile ga-ezukọ kwuo ya kpebie ya e nwekwara n'obodo ndị eji akpọ ya ee ndị okenye kama ihe mere eji akpọ nwe ndị ọha wụ ihe nwe nọchi anya anya ndị anya ọha ya kpa m ji gwa nụ ee asụsụ ọma naanị ọnụ ọha na eze kama ọ wụ asụsụ ọjọọ ọ wụ ọha bụ eze wụ ya wụ isiokwu ọ wụ na ọha enwe eze aha ọha bụ eze ọha bụ eze ọha Igbo eji asụbu nana ọ kwanụ ndị ọha a ga-ekwuzi sị kpa a na kpebiri ihe kpa ya wụrụ ihe a ga-eme mmụọ a sị kpọma eze mmụọ a chọma eze mmụọ sị ele ihe o chere ya ya gwa ala okwu maka o nwere e nwere ndị nwe obodo ọ wụ naanị ndị bi obodo nwe obodo e nwekwara ndị nwe obodo na mmụọ e nwere ihe eji hime obodo e nwere nga obodo ahụ si bido e nwere onye bidoro obodo ahụ ha kpọkwanụ ndị ahụ wụ ndị ichie eze mmụọ na wụ onye ga-akpali ya ndị ichie jụọkwanụ nwo kee wụ uche obi nwo kee wụ uche obi nwo ke elee he nwo chere kacha mma onye himere obodo ya ma ọ wụ obodo aha ha kpọgo obodo ahụ o nwere ike onye himere wụ nwaanyị ọ nwoke ya wụ nna nwa- nna mụrụ ozugbo nwo niile ọ wụ nne mụrụ ozugbo nwo niile eze mmụọ ga-ajụ nwo sị elee he nnu chere ga-eme ala a lekwa he ụmụ nnu chọrọ lekwa he ụmụ nnu chọrọ nwo ke nwo ekwu kpa nwo jiri hụ ya ya na igbo ejighị eme he ọla hapụ mmụọ maka he ọla igbo mega ọ wụ a na-eme ya na mmụọ na-eme ya na mmadụ eze mmụọ ga-ajụ ajụjụ na mmụọ eze mmụọ ahụ jụ ajụjụ na mmụọ makwa na mbụ a na-akpọ ya eze mmụọ kama ọ wụ ihe bịara gbanwoma kpa o shi agbanwoga a na-agbanwekwa n'aha na-agbanwe onwe ha ụfọdụ ndị ekwuga kama he ahụ he anyị ga-akọ anyị ga-akọ echi ọzọ eze mmụọ wụ onye ga-ajụ ajụjụ ihe mmụọ na asara ya ya gwazie nwo o nwere ike nwo shi ndị obodo je ihu mewa ihe nwo mega nwekwana ike nwo shi obodo mba he nnu mega ọ jihu ọ wụ kpa ka anyị jiri chọọ shi nnu mee ha nwo akpụji aka gwa ndị obodo kpa nwo jiri chọọ shi obodo ji mee he ndị ahụ nwo ge obodo na mụrụkwanụ ka ahụ nwo kwu bidokwa mmekwa kpa ahụ eji kwesị ime kama enwere kpa ọchịchị ji nọrọ enwere ihe ruru onye nwere ihe ruru onye a na-abịakwanụ ihe gbasara kpa eji achị obodo chọga ime ihe obodo na obodo chọga ime ihe onye a ga-eji oji enwere he a kpọ ọnọ n'obi gị bịa ohe ohe wụ ee, ikwu nga i si fụa Ohe nga ahụ, ohe niile e nwere diọkpara onye wụ ọnọ n'obi diọkpara wụ onye ji anụchi anya nna ya ma nna ya nwụrụ ya kpa m shi kwuo na mbụ a shị nna nwe nna mụrụ ụmụ nwo ụmụ ya niile alụcha na nwaanyị nwee ezinụlọ ke nwo kama a kpọga nwo otu ohe ya wụ otu mkpu otu ikwu e nwere onye wu diọkpara ikwu ahụ diọkpara ikwu ahụ ya wu onye wu ọnọ n'obi gị abịakwanụ na ụmụnna e nwere ohe wu onye nke nwo ohe ahụ wụ ya wu diọkpara ọ wụ ohe ahụ ka ọnọ n'obi eje shi afụa ke ọla wụkwanụ ọpara ohe ahụ wụkwa ya wu ọnọ n'obi na ụmụnna gaa bịakwanụ n'obodo e nwere ehu eji akpọ ohu ukwu ohu ukwu ahụ wụ ohe ọnọ n'obikwa obodo ahụ si afọ ha ga-echefu ha kọl awụ ọpara soro soro na abụrụ ọpara ahụ ya wụ ọ ya wụ ọnọ n'obi ọ ndị wụ ndị nwa ndị ọha ejikwu achị ọchịchị elekọ obodo ahazi obodo kama kemgbe nwa bekee bịara ya ebido laluma ihe n'obodo keme obodo niile ke o kere ya were ha kpọ warrant chief nye wo o si na ndị warrant chief ka esi wee bido ihe gbasara eze igwe na na ihe ndị ọzọ dị iche iche si achịgazi obodo ndị ị hụrụ zaga igwe taa ndị ị hụrụ zaga eze taa ebidoro warrant chief nwa bekee nyere wo ọchịchị o soghị n'usoro ndị Igbo enweghị ntọala na mmụọ enweghị ntọala nụ na mmadụ kama asị he ọjọọ gbaa afọ wụọ omenala ee ọ gbakwana afọ ala Igbo Igbo anabana ya wụọ omenala Igbo a na-abịa na-akọrọ gị akụkọ eze ebe eze ebe eze ebe mbụ enweghị he rị eze maka igbo wụ ndị kpakọrọ onwe wo ọnụ ma a sị onye ọwụla wụ nwoke igbo ọwụla wụ chi onwe ya nwoke igbo ọwụla ndụ ya nọ ya aka mere onye igbo he onye igbo ji azụwa ahịa he onye igbo ji agbawa mbọ igbo ejila agbala odibo onye igbo ji agba mbọ onye ọbụla ị hụrụ ya na mmanụ nọ wụ onye mụga ahịa onye mụga ọrụ onye mụga ọrụ aka ọ wụ onye ga-anọ ma o torukwa n'ogo nwoke ma ọ nụ yie ma ọ hụ sọ mụ ana eduo ya ahịa ya eji eru maka ya ma ya eji ememakwanụ nke ya wụọkwanụ nwekwa ndị ọzọ gakwa mụkwa aka ya maka eji achị onye mụrụ ya mụ ibe ya mma ahụ ọ mụga ahịa ọ ka nwa ọ he a mere ndị ji eje ahịa ndị ji edufuchi nwa ji mụọ ahịa ji awụ ụmụaka maka mụ otula afọ ihe eji nwoke eme ụmụ anaghị ahụ ya na afọ akwana ya hazie onwe ya kwajimo kwajima ndụ ya kwajima onwe ya kwadoma onwe ya ka ịlụ hajime ndụ ya ka ọ ga-esi bidokwanụ hajime ezinụlọ ke ya mere nwa afọ igbo tupu ya lụọ nwaanyị ọnụ ọnụ ụlọ o mechara ihe niile ọ ga-eme ọ ma ha uwe ugwu uwu dimkpa nwechara ike lụcha nwaanyị nọcha ọdụ tupu ya arụma ụlọ maka anyị na-asoga usoro nwa bekee achọga ego nwa bekee ndụ anyị eji ebi mbụ rị mma ọ ihe a mere na ị ga-ahụ nwokorobịa igbo ya lụọ nwaanyị abụọ atọ ya ya lụọ nwaanyị ya adị eh, mgbe ọ gbara afọ iri abụọ na otu ọ afọ iri afọ ọgụ ya lụọ nwaanyị ke mbụ mgbe ọ gbara afọ iri atọ ka ha mụchaa na ụmụ o kwesịrị ịmụ ego nakwa na-abịa ihe ubi a na-amụba ya na-enwe ihe ma ọ gbara afọ iri atọ ya alụọla ka abụọ iji nye na ka ke ọzọ ha aka maka ha eji akpọ nwaanyị wụ maka inye aka ya hụkwa nwa kwadokwa o nwere ike mgbe ọ gbara afọ iri anọ ya wụ 40 years ọ lụọla ka atọ ijikwa nye n'aka abụọ aka ma ahụkwanụ o mechana ihe ọ ga-eme na ndụ kama gị laa nwa nwoke igbo gị ahụ sị nwoke igbo ji anọcha afọ iri anọ 40 years ọ lụbedo otu o kwumabedo okwu ịlụ nwaanyị maka ọ ka akpa ego o ji alụ nwaanyị e nwecha ndị eruchara afọ iri ise ya ka bekee kpọ 50 years alụbeghị ọ wụcha achọghị ha ịlụ ọ ha nụchibela mụ ya wụ maka ndụ anyị ndụ mere anyị anyị ji erukpa awụ ndụ nwa bekee ị bịa lekwa ndị nne nna ndị nna nna anyị hụ jiri hazie ọchịchị ọ wụ igbo ma onwe ya gị abịakwanụ n'obodo gị ahụ sị ọ wụ naanị ndị eji achị obodo e nwere ha eji akpọ ndị ọgbọ ndị ụfọdụ ji akpọ ya ndị ebiri Ugbu ha anyị na ji mara ya wụ asụsụ nwa bekee ị kpọga ọgbọ na ebiri na ndị mara agawa Igbo ya wụkwa sị kpọrọ ya age grade e nwere ndị akpọ ndị ọgbọ ndị ebiri ndị ebiri wụ ndị eji ha eme ka Igbo nwee ike wụ ihe a emere ni oge o jiri mee a ga-asị gị ma a mụrụ ndị ka ha emere ma ndị ma onye rịkpa alụlụ di ka ha emere ma onye rịkpa alụlụ nwaanyị ka ha emere ma ndị etogo okorobịa ka ha rịkpa mere ọ nwo ka eji agụ ụbọchị ọ nwo ka eji awa oge mgbe ha mere na mgbe ha emeghị ọ kwa nwo wụ ndị eji eji ahazi obodo ọ nwo eji aza ezi ọ nwo eji egbu ọ nwo eji egbu ezi ọ nwo eji emezi ezi ọ sị ebiri ka ọ wụ ọgbọ ka ọ wụ e nwere ọgbọ ndị ọrụ nwo wụ iji emezi ụzọ mmiri ndị nwere mmiri na obodo ha nwere ndị ọgbọ ọgbọ e, ọrụ nwo wụ imeji ụzọ eji aba obodo nwo na iche echi ụzọ eji esi obodo nwo eje obodo ọzọ ha na-eme ọnwa ka ọnwa a na-enweghị oge chi echi tarị kpa a ga-eme ihe a ga-eji eme ihe onye ọla afọ a enwekwa na ọgbọ ndị ọrụ nwo wụ iji aza ahịa kachama ndị ke nwaanyị ụmụada ọrụ nwo wụ iji aza ahịa zachaa ahịa ebe e, obo- ebe ahụ obodo eji agbakọ maka ebe ọla obodo nwere ahịa wụ ebe obodo eji agbakọ ahịa obodo ji a na ebe obodo eji agbakọ ọkwa n'ebe ihu ihu eh, ala obodo ahụ eji anụkarị maka ahịa ọwụla igbo eji azụ ọ wụ ahịa igbo eji azụ na mmadụ azụ na mmụọ maka asị eh, a- eh, azụ oke mmadụ azụ oke mmụọ ebe ọla e nwere ahịa eji enwe agbara nụ ya eji enwe ihe agbara nụ ya ọkwa ụmụada ndị eji eji aza ya mejie ya mejie ya ya arị mma ya na-edozi obodo ọwụ nwa bekee kụziri anyị kpa eji ahazi obodo igbo hazichara ihe nwo ahazi elekwanụ ka ewe ọrụ ndị ndom ndị ndom wụ ndị eji eme udo anụrụ ndị ndom alụ alụ wụ ndị eji eme udo anụrụ nwoke nwekwara ọgbakọ kemgbe ụmụ nwaanyị na-alụ obodo ahụ nwere ebe nwo eji agbakọ ahazi ihe ekwu kpa nwo ga-eji nụrụ udo maka ihe igbo arawo obodo nke onye ọbụla onye ọbụla nwere ihe ọ ga-eme onye ọbụla nwere ihe ọ ga-eme nwaanyị alụ alụ ndị ndom nwere ihe nwo ga-eme ndị mgbọrọ ụmụ ụmụada obodo ahụ alụkwanụ mba ọzọ nwekwara ihe nwo ejikwa ayọkwa meekwa n'obodo ọ kpa ejiri hazicha ihe ndị a niile onye ọla nwere ihe o ji eme ma ke nwo eji eme na mmadụ ma ke eji eme na mmụọ ndị nwoke nụrụ na ọgbakọ nwo ndị nwaanyị anụrụ n'ọgbakọ nwo ihe niile megacha kpa obodo ga-eji rị mma kpa ụmụ nwo ga-eji baa uru kpa a ga-eji gaa n'ihu ya bụ ọchịchị ndị Igbo bụ ọchịchị doro anya kama nke mma nwa bekee bịara ihe niile alalụcha onye Igbo amamahụ ma o ji ihu ma o ji azụ a na-akọzi akụkọ niile ya arị akụkọ ife akụkọ akọ ga-enweghị enweghị ngụ igbo amamahụ ka ihe kwesịrị ime amanụ ọhụ kwesịrị ime a nwoke ọhụ kwesịrị ime a nwaanyị onye igbo ihe niile agbagwoju onye igbo anya maka ha na-esoga usoro nwa bekee nwaanyị nụ di amama sị ya nụ di nwoke nụkwanụ nwoke torukwa n'oge amụkwana mkpa o ji akwụ ile onwe ya ugwu na nna mmanụ onye ọla na-eme eri gị na ahụkwa na ụmụaka enwemahụ nsọfụrụ nwa asọfụma nne ọ sọfụma nna ya wụ arụ mere igbo ya wụ maka nwa bekee ndụ nwa bekee abana anyị ime kacha maka ụka na nwa ụmụ e, ke bekee kpọrọ akwụkwọ ihe ndị a wụ ihe so lalu igbo wụgharịa ndụ ndị igbo mezie onye igbo amama ihe o kwesịrị ime gị bịa n'obodo anyị taa wụ ala igbo ị ga-ahụ sị ọ naanị anyị wụ ndị igbo n'obodo ni- obodo obodo naijiria niile ọ wụ naanị anyị wụ ndị igbo wụ ndị eji akpa agwa a enweghị nsọfụrụ nye okenye ka ihe mere ndị Igbo eji akpa agwa maka anyị bịara ba lee ndụ anyị ọ wụ na Igbo na omenala anyị na anyị na-asọfụrụ okenye e nwere ka Igbo ji hazie onwe onwe mee anyị ama sị enweghị onye wụ chi gị kama Igbo ji asọfụrụ okenye kama ọ wụhụ Igbo ke ugbu Igbo ji asọfụrụ okenye maka onye ọla ma onye wụ ọgbọ ya onye ọla ma ebiri ya onye ọla ma kpaa kpaa kpụrụ m ọnwụ onye ọla ma ndị onye tọrọ ya nji ka ndị Igbo ya asị gị nwa onye ama onye tọrọ ya etobe onye ọla ma onye tọrọ ya mere na eji akwụ onye ọla onye ọla tọrọ gị atọ ị kwesịrị ekwela ya okwu o nwe onye gị na ya ga-akwụ na-akpa ụrị akpọ gị sị gị onye ị gaghị akwa kpọgoro ịma ndị ebiri gị ịma ndị ọgbọ gị maka nwa eji eso okenye ya eso okenye n'ọnọdụ ojiji o sogo okenye ịmụ ahị aka okenye ọ wụhụ o sogo okenye chee ya na okenye kwara ngụ mere eji gwa gị sị gị nwa kwọfụ aka ya okenye erikọrị ọ wụ ya na okenye akpawa ụrị ya na okenye erikọrị ihe wụ ụrị ahụ ga-akpawụ kwa mgbe kwa mgbe ọ wụghị okenye gị ọla ya na okenye nọ ọ wụ ya nọ ka ya ebe ndị okenye nọ o nwere ike na-anụ na-anyụnyere na mmụọ maka ya nwa na nwoke ya kpakọkwara uche ya ọnụ o ji eche uche o ji eche uche ka okenye nakwa na-akpa agwa ka okenye onye mere ndị okenye ji nabata ya kama ọ wụrụ na ya na nwa ga-anọ mma na mọl eji sị gị nwa nwa a kwọfụ aka ya wụ aka ya ahụ rị ọcha o nwere ike mie aka nga okenye righarị rie eri maka aka ya rị ọcha maka eji mara nwa awụ onye ji apịtọ aka ebigharị aka aja ha biere aka ala ha wụ ụka wụrụkwa ilulu eji akọwagala gị sị nwa okorobịa igbo ọwụla kwesịrị ịkpakọ onwe ya ọnụ gị lee anya ugbo ị ga-ahụ sị ụmụ okorobịa igbo ọtụtụ n'ime anyị awa abịa onwe anyị ụwa ka gbagwojuru anyị anya ihe niile ka mere anyị gbaa anyị gharịị anyị ama ebe anyị ji anyị ama ebe anyị yọga maka enweghị onye ga anyị ntụziaka kama akpa igbo jiri hazie usoro ọchịchị iwu gị na-ele usoro ọchịchị ga-ama ihe oge ya ruru o ji awụ mbụ ụmụ okorobịa alụma nwaanyị ya wụrụ shi ozugbo ndị n'ọgbọ ahụ ndị n'ebiri ahụ ga-alụcha nwaanyị otu mma maka gị mechi gị ndị ndị ọgbọ gị alụkwala o jikwa je lụọ oke gị kama ọ wụ akpa anyị ji elega ya ugbo o ji awụ mbụ ụmụ agbọghọbịa alụma nwaanyị agwama nwa nwa ada ahụ shi na ndị ọgbọ gị alụọla ejikwana ha akpa ụri ọkwa ya ndị ọgbọ ya ga-akpa ụri ndị ya na ndị ya wụ na otu ebi otu ebiri o nwere ike wụrụ onye i ji otu afọ tọ ọ bụ onye ji otu afọ tọ gị ọ bụ onye i ji afọ abụọ tọ ọ bụ onye ji afọ abụọ ọ bụ onye gị na ya wụ otu otu afọ ahụ ka a mụrụ m ha wụ ndị a kpọ ndị ọgbọ a bịa shi gị hụna shi ndị ọgbọ gị alụmara nwaanyị mere nwaanyị ọwụla mara na mgbe oge ya ruru ịlụ di ọ ma ahụ ndị di na-abịara gị chịkwa ụlọ a gị chega ị nweghị ihe ị chega ibe gị lụma gaa lụọ oke gị maka ụmụ nwaanyị ejila maka ihe ahụ ọ kpara aka di na ọ chega oge ọ chega oge ọ ma na oge ahụ ndị ahụ bịaga mgbe ahụ ha nwe oge ya oge o kwesịrị ịlụ di ma ndị ahụ bịachara nwe ma onye ọzọ na-abịara ya di da m aka onwe mana ka ọ ga-enwe ha onwe makwana ka ị ga-abịa maka ụzọ ụzọ ahụ emechiela maka ụmụ nwaanyị ụfọdụ amaghị shi ụwa a anọ otu nga ọ wụ akpa ebe taa ka ị gara echi ọ kwanụ ihe ihe megala gị taa nwere ike ime na gị echi mere ndị Igbo ji hazicha ihe ha nwe hazie ya n'usoro n'usoro gị si usoro ahụ ị ga-efu ụzọ gị si usoro ahụ ị ga-enwe ike nwee ntụziaka ebe ị na-eje maa na ihe ọla nwere oge ya na ụkwa ruo oge ya ọ daa maka nwaanyị ruo ka ọ ga-eji mụọ nwa amụghị nwa ọ na-awụzi nsogbu nwaanyị buga afọ ime buo ya afọ ime buo ọnwa e, iteghete gawa ọnwa itoolu nwa ahụ afụahụ nsogbu nọ o nwere ihe mere nwa ahụ afụahụ ọnwa o kwesịrị maka ihe nwaanyị ji apa afọ ime nwa nwa ọnwa itoolu o jikwa shi ụkwa ruo oge ya adaa nwaanyị ruo oge ọ ga-alụ di alụghị di enwere enwere enwere nsogbu nọ ya wụ shi nsogbu shi ke nwaanyị aka ya kwanụ shi nsogbu shi aka ndị kwesịrị ịbịara ya di maka na ya akpa m shi ekwuga heri ahụ emeela mee ozugbo ihe niile ala luo ala igbo enweme onye ga-ashi ebe ebe nsogbu shi ọ ebe ebe nsogbu eshi gị lee anya ebe niile nsogbu gbara anyị gburu ma gburu o shi elu shi ala shi aka nri shi aka ịkpa shi ihu shi azụ na-abịa maka ihe niile ihe niile alaluchana na mere na anyị jikwa nnafu a ugbu lee ma e nwere kpa a ga-eji mejie ya ya rị mma ka anyị nwee ike guzoro otu nga gwọọ igbo ọrịa anụ igbo mekwana eji chi wali wali akpọli obi niile n'ala igbo ma ọ bụ obi ohi ma ọ bụ obi ụmụnna ma ọ bụ obi obodo ndị nọ n'obi niile kwesịrị ikuli ka nwa nwee ike rụkọ ọrụ nwa na ndị eze mmụọ na eze ala rụọ ọrụ maka ihe ihe ha ga-eme ala rị mma maka igbo kwesịrị ịwali ihe niile nwa bekee lalulu maka ha okwelalu ihe ndị ahụ ka ọ gba anyị rarị ka anyị hapụ ịwọ ebe anyị na-aga ka anyị hapụ ịwọ ihe mega anyị maka usoro ọchịchị ndị nna anyị hapụrụ wụ ọchịchị ka kacha ibe ya mma mere nwa bekee ji lecha ya ha republic ya wụ ọchịchị onye kwuo uche ya akwụkwọ ụwa nwokpụ ga n'igbocha nwe mega democracy ya wụ ọchịchị onye kwuo uche enweghị onye igbo enweghị olu enweghị onye igbo a na-anụ olu ya maka mkpa mkpa gị ị ga-ekwu aga n'olu gị ihe ọla achọghị ime ngịnwa ga- ngịnwa ga-ekwu kpa i jiri chọọ shị e ji mee ya a na-ekwucha ya tụlee ndị kwuru kpa e jiri kwuo an- kpa e jikwa na hazie m- tupu e- e kwuo shi kpa ka a ga-eji mee ya onye igbo ọbụla nwere ihe o tinyega n'ọchịchị nwere aka o tinyega nwere okwu o kwuga nwere nwere mbọ ọ gbaga n'ọchịchị onye igbo ọbụla nwere ihe o mega enweghị onye enweghị ihe o mega ọ wụ onye akụ ngwọ ọ wụ onye achụ nta onye ọbụla nwere ihe o mega n'obodo mekwara dibịa agba afa nwekwara ihe o megala obodo na na n'obodo o jiri ya ga ịgba afa ya agba ya ọ na-ana ego onye ọbụla nwere ihe o megala obodo ma ndị azụ ahịa ee m ekelekwa unu ọzọ ka wụkwa nwanne unu nwoke ee maazị ihechukwu anyanwụ ọ wụkwa na obi igbo tv ka unu gega asị m ee obi ndị igbo ebe a na-agbasa ozi ebe a na-ezi ozi gbasara omenala ọdịnala ntọala nsọala na iwu ala igbo asị m ọ garịrị nwoke mma ọ garịrị nwaanyị mma ma e kpokwasị ka onye shiri ya zere asị m ndụ mmiri ndụ azụ si mmiri akpala ma azụ anwụla si anyị hụ na eh, echi ọzọ ah, ụmụnne ya gajienụ